Ndị Igbo bụ ọha haziri onwe ha nke ọma dịka ha nwere otu dị iche iche ha nwere otu ndị nna nwee otu ndị nne nwee otu ndị ntoro nweekwe otu ụmụ nwanyị otu ọbụla nwere ihe ha na-arụ iji kwalite obodo otu ụmụ nwaanyị adịka mkpa maka na ha na-eweta udo na mmepe obodo ma na-akwalitekwa ezinụlọ nke a mere ka ọ dị mkpa ịkwalite otu ụmụ nwanyị ọ bụ ya mere ezi nwaada mara mma nke ọma a na-akpọ eziada ifeọma nwadike jiri ziwe nke ọ kpọrọ ọgbakọ ụmụ nwanyị igbo worldwide ọgbakọ ụmụ nwanyị igbo worldwide na-eme ka nkwenye na ejirimara ndị igbo pụta ìhè ọ bụ otu zuru ụwa ọnụ dịka ụmụ nwanyị igbo nọ n'obodo dị iche iche nọ n'ime ya eziada ifeọma nwadike bụ onye mepere ma bụrụkwa onye isi ya n'ụwa dum ebe maazị Casmir Uche Ezimakọ onye a na-etu Cash bụ onye so kewapụta ya bụ ọgbakọ ọ bụkwa nna ukwu nke mbụ nyere ọgbakọ a nke a na-akpọ patron n'asụsụ bekee ebe nwaada Cecilia Obilom bụ nne ukwu nke mbụ n'ụwa dum nke bụ First Global Patron onye ọzọ bụ Chief Francis A. Ọnụọha Ọhazurumee onye bụ Global Grand Patron ọgbakọ ụmụnwaanyị Igbo worldwide nke Imo steeti onye ọzọ ga-abụkwa Ambassador Dr. SN Okeke former ambassador Global Grand Patron Anambra steeti ugbu a ọgbakọ ụmụnwaanyị Igbo worldwide ejikerena ikewapụta ma ziwe ngalaba ha nke Imo steeti nke a ga-akpọtụ n'ụbọchị iri atọ na otu nke ọnwa Disemba 2022 nke bụ 31st Disemba 2022 ebe ahụ ka a ga-egosipụtakwa ma chọọ ha mma bụ ndị patron na ndị matron ha onye ọzọ a ga-egosipụtakwa bụ onye ndu ngalaba steeti imo bụ eziada esther ozurigbo ihe gbara ọkpụrụkpụ n'ụbọchị ahụ bụ ntụkọta ego nke a na-akpọ fundraising n'okwu bekee maka iwu igbo historical village ọ bụkwa n'ime igbo historical village a ka a gakwa enwe ebe ọgbakọ ụmụaka nke a na-akpọ Children's Community Center a ga-enyekwa nturu ugo ya wụ award nye ụmụ Igbo ndị megoro ezi ihe n'ala Igbo dịka LN Mmadụchim Chioma Teresa Lọọlọ Cecilia Obilom Eziada Ifeoma Ọpara onye bụ nne ukwu ha nke mbụ ya bụ first matron n'Imo Chief Emeka Diwe National President Association of Igbo Town Hall Meetings ọ bụ ya bụ advisor for traditional history and relations nke ndị ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Maazị Oko Emmanuel Onyeka okwuluọra ndị Igbo niile onye bụ project facilitator nke Igbo Historical Village ndị ọgbakọ ụmụnwaanyị Igbo na-arụ na ndị ọzọ a ga-echikwa echichi nye otu nwaada Imo mara mma nke ọma bụ nwaada Chiemerie Nwadike onye a ga-echi mkpụrụ mma ala igbo gburugburu ebe ọ ga-akpọtụ bụ na hotel flex spibat road owere imo steeti oge ọ ga-ebido bụ na elekere anya iri na abụọ nke ehihie ọbịa pụrụ iche n'ụbọchị ahụ na mmemme ahụ bụ aka chịburu steeti imo bụ his excellency chief achike udenwa ọnwa royal father of the day ga-abụ his royal majesty eze okeke onye bụ eze ndị eze n'imo steeti n'ebe onye eze ga-anọchite anya ndị eze si anambra steeti ga-abụ his royal majesty eze afam umezeoke onye isi ile ọbịa nke bụ chief host bụ aka na-achị imo steeti nke bụ his excellency Sinetọ Hope Uzodimma ebe nne ọha n'ụbọchị ahụ nke bụ mother of the day bụ nwunye aka na-achị Imo steeti bụ Her Excellency Barrister Chioma Uzodimma ndị Imo pụtanụ n'igwe dịka ọgbakọ ụmụ nwaanyị Igbo worldwide na-akpọ unu oku n'ụbọchị ahụ